Open then share your elephant umbrella. Let me fight your banana leaf. You know that when things fall apart, the center of Jerusalem remained open. O nwe ihe m sị na ọ ka m gwa ndị nne. Amarọ m ka e si zụọ gị, but know this and know peace. Ejirọ otiti mti azụ nwa nwaanyị. make your daughter your friend ụwa na-emebizi n'ike n'ike ị ya-afụ nwa ten years ị fụ brọda ma ọ pasto tinye amụ n'ike ọ nata n'ụlọ ọ na-atụ ụjọ ịgwa anyị maka gịnị na ọ na-atụ gị ụjọ ma na nwaanyị bụ nwaanyị la anyị nwaanyị bụ ebe ọbụla ofi ọ fụ comfort zone ka ọ na-anọ nwaanyị bụ first orientation e nye ya ka ọ na-ewe when you make your daughter your friend o nwe onye gbado ya ọ nata sị dadi mana onye a na-agbado ya nwa ị luo nine years ten years emezinala ya na ọ ka bụ ụmụazị anyị nọ na teknọlọji ụwa asaga anya ife ahụ i che na ọ marọ ọ baa ịntanetị ọ ka gị mali ya kee ife ị ya-agwa nwa gị nwaanyị sị ya mummy na ị fụ ndị a mummy bịa ka m gwa ị ị fụ ụmụ nwoke a na-esogharị gị na o nwekwa oge ọ ya-abụ o luo i were aka ị na-eselect amụ kọlị ya mee ka ọ malụ na o nwere ife dị n'ama earlier age ị na-ezochili ya ya ọ naa gị n'iyi ejirọ otiti mti azụ nwa nwaanyị na enu gị nwa bụ nwoke e zie gị i je gbata mmiri i je na-enene fim awilo i chekizie nwaanyị mana fa na-eme ka ọgbanje ị nwekwa ike iji otiti mti zụọ nwa nwoke o mana if ọ nwaanyị make your daughter your friend o nwe ebe a lụ ọfụụ na-ewu ewu kpọrọ nwa gị jee date ọ bụrọ oge ọbụla ị nọ n'ime afịa ị zụgburu onwe gị n'afịa ndị parents adịghị enezi adịghị enenyezila ụmụ fa anya ọ ya me a pụta ụmụazị a na-ekwoyalị maka gịnị fa lack orientation o nwere ka ị ya-esi tikata nwaanyị ife i tichaa ya ọ rọpụta o je ebe nwoke nọ eight months ọ natakwa i tie ya ife nke a ga ọ mara omemi ọ bụrụ ọgbanje na-eme ya ya orientation nwoke nye ya o nwere ebe ọ gbalụ nwoke na nwaanyị ọ bụrụ na ya boyfriend ya ya convince nwa gị ka o jee weta ego mpa ya gị nwa bụzi mpa ya kee ife mee na ị convince ya ka ọ maa na iwere ego mpa ya nye nwoke adịrọ mma convince your daughter a nọkata ị kpọlị ya jee họteelụ ị gwa ya ife afụ nwoke ya-eji melie ya gaa ya ọfịa ọ kwa unu fụ ife na-emezi n'ịntanetị ị fụ ka e si edisvirginsi ụmụazị kịta a nọkata a wọlịa fa kpọlụ fa jebe libya kpọlụ fa jee dubai fa na-agba ashawo a pụta sị na nne na nna azụtarọ onye ka nne si anya si na ọ ka m gwakwa unu na ejirọkwa otiti mti azụ nwa nwaanyị bụ ị caution oyi kpọtụ ya nso sị ya nekwa na ihe a ị na-eme adịrọ mma kụzieli ya ka e si amụ nwa kụzieli ya ife niile ife niile ahụ ị malụ ị regret kọkwalị ya nwa gị n'oge gwa ya na ụwa asaga anya ọ bụrụ na ị gwarọ ya ya ọ nụ ya na ntị onye ọzọ ọ ya-emebinarị gị pay attention to your daughter ejirọ otiti mti azụ nwa nwaanyị ọ ya mere a pụta sị na eji ego ala mba ihe eme nwaanyị ọ na-esi emebu usu ị bịa ị radote ya sị ya oya take ị gwa ya ihe ị chọ ịgwa ya nye nwata nwaanyị ndụmọdụ ka ihe mee nji na-ekwu ihe a bụ na i mekata ife nwa gị nwaanyị tụba gị egwu na i luzugo okwu ya o ana m ekwukwa ka mmadụ the earlier is better ịghọtago a bịa na famili o nwezi ike mpa adịchalụ harsh mma ị na-akọntrolu nwa gị nwaanyị luo ten years ọ bụla ịpụta ijeghe unu na-emekasị onye a ka esi zụọ gị nwa gị ana n'iyi ana n'iyi ọ chọọ imebinarị gị o mebie once ọ chọọ ọ nọdụ n'ime ụlọ bukuo Uber ọ chọọ kpọọ enyi ya nwoke na fon ọ tụọ down lapịa ife a na-ekwọrọ gị na bed gị sef ịmara ka iche eji afọ asa gị oge fonu na-adịrọ ọ bụrụ kịta ka fo- fonu dịzikwa just ị kpọta obele nwa nwaanyị nye ya guide na orientation ịghọtago nke ya aba uru ya aba uru nke ya gem ya adọwa ya adọwa mana ọ- ị jụọ m si na ejila otiti nti azụ nwaanyị unu etizina tidobenu most especially ụmụ ọgbara ọfụ a na-amala azụ nwa i jide nwa i tie ya a na nwoke na-alala ụlọ ọ bụrụ gị ka a ga na-aya amazikwa m ihe ọzọ m si ka m kọọlụ unu nke onye chikwa ya zelu unu ji gwa m ọnụ unu ana m